i k'a dɔn ɲɛmaw ka sɛbɛnni kɛ k'a ci u mɔ kunnafonidi siratigɛ la k'a jira k'a fɔ ko awa fɛn min ye awa sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o cira ka kɛɲɛ ni o sɛbɛn ye n'o cira sɛpitanburukalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba fila mugan ani duuru ni ale bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw bɛ baara min na nin waati laban ninnu na ni o bɛ tali kɛ jamana foroba baarakɛbaw ka u lakodɔn k'u hakɛw dɔn k'u ka piripirilatigɛw dɔn an b'a fɔ o ma ko awa système d'intégré de gestion des ressources humaines de des fonctions publiques de l'état et des collectivités territoriales o tuma o baara min ni o kunnafoniw dira u ma ni sɛbɛn dira u ma ka sɛmɛ o la minisiri ko ko a bɛ u ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ a ɲini bɛ u fɛ i k'a dɔn u ka ayiwa u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa lakɔlimɛtiri minnu bɛ yen ni olu ka saraw ma sɔrɔ i k'a dɔn ni olu eh, sɛbɛn b'u bolo k'a jira k'a fɔ ko u lakodɔnna nka ayiwa fili bɛ u ka koɲɛw la n'u ka saraw kun tigɛra o tuma k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ u ka sara wariw olu ka di olu mɔ i k'a dɔn sɛpitanburu sara ani ɔkutɔburu sara u ka fɛɛrɛ kɛ u ka di olu mɔ o tuma o yamaruya o bɔra minisiri yɔrɔ ka ɲɛsin awa directeur d'académie d'enseignement mɔ laɲini fɛnɛ don ka ɲɛsin u mɔ u k'a kɛ o tuma an ma se k'a fɔ tubabukan na ko ordre don ko min ye awa maaw ye maa minnu lekɔlimɛtiriw n'olu bɛ nin lahala la ni u lakodɔnni baaraw kɛra u ka resipisi b'u bolo nka fili kɛra o fili sira kan u ka saraw kun tigɛra ɔ ko cɛn u ka saraw bɛna d'u ma wa yamaruya dira u ka sara ka d'u ma nka a ɲini bɛ olu yɛrɛ fana fɛ ɔ u ka taa fili min b'u ka koɲɛ la a fili a ka bɔ a ka bɔ a la u kana sigi k'u bolo da u sen kan fili minnu b'u ka ko la i k'a dɔn ciden minnu bɛ yen ni olu ye ekipu ye min bɛ enrôlement baara kɛ u ka gɛrɛ olu la halisa u k'u ka lahalaw di kokura tun fili min b'a la o ka bɔ a la o tuma minisiri ko ko a bɛ faamu ko ɲuman a b'o ɲini ani nin ko in teliyali u ka ni ale ye laɲini min kɛ a sabatili teliyali ko a bɛ o bisigi k'a fɔ o bɛna kɛ baasi tɛna don o la amadu si savane kalanko duguma kalanko minisiri ale ka sɛbɛn o ye nin ye halisa an bɛ to kalanko hukumu kɔnɔna la bi ye ɔkutɔburu kalo tile fɔlɔ ye san ba fila mugan ani duuru o bɛ an don san lakɔlita a don fɔlɔ kɔnɔna la san baaraw kɔnɔna la a daminɛ o de ye bi yɛrɛ ye lakɔlita n'o min ye san ba fila ani mugan ni duuru ani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ lakɔlita o daminɛna bi mali kɔrɔn ani a tilebin mali bani ni baba fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɔ nka min ye awa syndicat de l'éducation signataire du 16 octobre 2016 maaw ye n'olu ye kɔkɔrɔdonkulu ye lakɔlimɛtiriw ka kɔkɔrɔdonkulu don olu ye gafe kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu minnu ye lakɔlimɛtiriw ka kɔkɔrɔdonkulu ye ko olu ye sigi dɔ kɛ awa sɛtanburu kalo kunun sɛtanburu kalo tile bi saba san ba fila mugan ani duuru nɛgɛ kaɲa tan ani fila waatiw la ko u y'o kɛ awa minisiriso min ɲɛsin bɛ ɛɛ eh, baarako mɔ foroba baara koɲɛw mɔ i k'a dɔn ko u ka jabala la u ye eh, sigi dɔ kɛ yen nɔ n'o ye baara ɲɔgɔn faamuyali ye o kɛra o kɛnɛ kan minisiri min ɲɛsin bɛ baarako mɔ foroba baara koɲɛw mɔ ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la awa ani minisiri min ɲɛsin bɛ eh, sɔrɔ ni musakako ma o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la awa ani Eh, directeur des ressources humaines n'o ye lakɔlimɛtiriw ka koɲɛw ɲɛnabɔli u mako ɲɛnabɔli o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la eh, ni sigi in kɛnɛ kɔnɔna la ka kɛɲɛ n'u ka kunnafoni ye o kuma ko u ka sigi in bɔra fɛn minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ye k'a fɔ min ye maa minnu lakɔlimɛtiri minnu ni u ka lakodɔnni baaraw kɛra nka ni fili sira kan u ka saraw kun tigɛra o kuma ko olu ka koɲɛ ko kuma kɔrɔfɔw bɔra o kan a kun fɔlɔ kɔrɔfɔ kun filanan o bɔra fɛn min kan o de ye k'a fɔ ɛɛ maa minnu ni olu kan ka taa hali bi lakodɔnni baaraw la n'an b'a fɔ o ma ko équipe d'enrôlement olu minnu n'olu bɛ t'o baara la u ka kɔrɔfɔ kun filanan o bolila o kan o kuma o siratigɛ la n'i ye u ka kɔrɔfɔ kun fɔlɔ ta k'a lajɛ awa min n'o ye sarako ye minisiri min bɛ yen ni ale ɲɛsinnen don dugumɔkalanko ma u y'a jira k'a fɔ o bɛna gafe kɛ gafe min ni o bɛ a jira k'a fɔ ka yamaruya saraw ka di an bɔra k'o gafe kalan ta nin cogo in na i k'a dɔn an bɔra ka minisiri ka o gafe in kalan ta ka ordre di k'a fɔ ko saraw ka kɛ o kuma o kɔfɛ awa sigi in kɔnɔna la sɛndikaw y'a jira k'a fɔ ko lakɔlimɛtiri minnu bɛ yen ni u ka resipisi b'u bolo n'o ye u ka lakodɔnni u lakodɔnni eh, daluya sɛbɛn b'u bolo ɔ ni u ka sarakow kun ɲagamilen don fili yɛrɛ sira kan ɔ ko olu fana tɔgɔw kɛra lisi ye o lisi o fana dira akademiw ma i k'a dɔn walasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min o kuma lakɔlimɛtiriw ka saraw bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ hali ni u ma taa n'u ka resipisi ye nka o yɔrɔ la burama ma sɔn o ma dɛ ko hali n'u ka resipesi t'u bolo mun na a t'u bolo kabi kelen a n'a ko k'a bɛ gɛrɛfubaw ni fɛnw kɛ a y'a tilen dɛ n ti tɛmɛ nin yɔrɔ nin na min nɛn don n kɔrɔ dɛ ko hali n'u ka resipesi t'u bolo a y'a ka k'u bolo de ka ɲi e ko k'i anrolela ko nka k'i ka sara tigɛla k'i ka resipesi bolo k'i ka sara tigɛla a fɔra k'i ka sara ka d'i ma sara di yɔrɔ la taa n'i ka resipesi ye kɛ o gɛlɛya jɔn fana b'o la n ɲɛ t'o gɛlɛya yɔrɔ la o ko ka fara o kan ko ɛɛ ekɔlimɛtiri minnu bɛ yen ni olu ka saraw ko a baaraw bɛ senna deja saraw ekɔlimɛtiriw ka sara ɔ ko o traitement baaraw bɛ senna BCS la kaban o fana eh, hakililatigɛ kuma u y'o fɔ u ka sigi in kɔnɔna la o sɔrɔla eh, o kɔfɛ ko min ye eh, minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ sɔrɔ ni musakako ma k'ale fana ye yamaruya di k'a jira k'a fɔ ko min ye awa lakɔlimɛtiriw ye lakɔlimɛtiri minnu ni o bɛ taa se maa ba wɔɔrɔ ɲɔgɔn la n'u ka lakodɔnni sɛbɛn b'u bolo nka n'u ka wariw ma di ko a ka bɔ mali foroba foroba wagande kɔnɔna la ko o yamaruya o dira minisiri yɛrɛ fɛ kaban o kuma ko ɛɛ minisiri ye min ye ɛɛ finansi nafoloko baarakɛbaaw eh, jamana ta la ni collectivité marabolo taw olu bɛɛ lajɛlen ko awa ci di bɛ olu mɔ k'a fɔ u ka baara in kɛ ni teliya ye i k'a dɔn maa ninnu ka baara n'o ye maa ba wɔɔrɔ ye u k'u ka sarako u ka teliya joona o yamaruya o fana dira o kuma o kɛra eh, kumasen u ka sigi a kun fɔlɔ o kɛnɛ kan sigi kun filanan kɛnɛ kan sa ko fɛn min ye awa ekipu ye ni olu bɛ taa lakodɔnni baara la n'o ye anrolema ye ɔ k'olu fana ka nafoloko o fana musakaw o bɛɛ lajɛlen jateminɛna ka ban jamana ɲɛmaaw fɛ ni ala sɔnna nafoloko tɛna kɛ problɛmu ye o ko la bilen o kɔfɛ ko min ye eh, direction des ressources humaines ye ekɔlimɛtiriw eh, tɔgɔ la ɔ ko olu fana ye lisi bɔ ka ban maa minnu n'olu kan ka taa baara in kɛ lakodɔnni baaraw kɛ k'olu fana tɔgɔ n'u jamuw dɔnna ka ban o lisi o bɛɛ sɔrɔla ka ban o kuma o b'a jira k'a fɔ a bɔra kuma gansan na ko in a concrétiselen don kaban o kuma ko awa sigi dɔ fɛnɛ o fana bilara bolodalen don ka bɛn bi yɛrɛ mɔ bi araba o kuma ko o bolodalen don ka bɛn bi mɔ eh, walasa maa minnu ni u bɛ taa lakodɔnni baara in kɛ n'u bɛ taa terɛn kan ka taa enrôlement in kɛ i k'a dɔn u ka baaraw ka ɲɛf'u ye an'u taayɔrɔw ka ɲɛf'u ye o pereperelatigɛ ka d'u ma ni ala sɔnn'a ma k'o baaraw bɛ kɛ bi yɛrɛ de ayiwa ko o de hukumu kɔnɔna la sa ekɔlimɛtiriw ka kɔkɔrɔdonkulu maaw u y'a jira k'a fɔ ko awa min ye ɛɛ sede se ɛɛ CTDEC maaw ye ni o ye an ka mun b'an ka kariti biyometiriki ko ni an ka eta sivili ko baaraw n'olu b'o kɛ i k'a dɔn ko olu bɛ keba direksiyɔn des ressources humaines maaw i k'a dɔn ko olu ka équipe bɛ o yɔrɔ in na kaban walasa ka se ka baaraw kɛ fili minnu ni olu kɛra kariti ninaw la lakɔlimɛtiriw kun kan ka se ka o fili ninnu bɔ a la ɔ ko baaraw fana équipe bɛ o bɛ a sen kan kaban o baara in sabatili hukumu kɔnɔna la o kuma ko minisiri min bɛ marabolow kunna n'o ye ministre de l'administration territoriale abulayi mayiga ko don ani décentralisation ɔ ko ale yɛrɛ fana gafe na ci ale ma ka lakodɔnni kɛ ale fan fɛ walasa awa baara minnu ka ɲi ka kɛ ale ka kan ka sira di baara minnu ka kɛ o ko in lahala la olu ka se ka sabati sɛndikaw lakɔlimɛtiriw kɔkɔrɔdon kulu sɛndikaw u y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ɛɛ ni baara minnu bolodalen filɛ nin ye ni layidukan minnu talen filɛ nin ye layidukan ninnu tiimɛbaliya o bɛna kɛ sababu ye olu ka taa baarabila la baarabila la i k'a dɔn ka ni ɔkutɔbukalo tile tan ni saba san ba fila mugan ani duuru ni laɲini minnu n'an y'a fɔ jigisigi kuma minnu n'an bɔra k'a fɔ n'olu yɛrɛ bɔra k'a fɔ ta k'a kɛ a bɛɛ layidu dir'u ma a daluyaw dir'u ma nka ni a kow ma ɲɛnabɔ lakɔlimɛtiriw ka sara ma sɔrɔ o kuma i n'a fɔ a ka fɔra cogo min o kuma ko a na wajibi olu kan olu ka taa baarabila la n'o ye gɛrɛfu ye ni ɔkutɔbukalo tile tan ni saba ɔ ko o ka fɔ bɛɛ ye o kuma ko eh, awa kɔrɔfɔ kɔrɔfɔ filɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ u b'u jo fɛ u b'u jo fɛ nka ni ala sɔnna a tɛ se nin ma a tɛ se gɛrɛfu ma ni ala sɔnna an bɛ taa ɲɛfɛ burama min ye eh, kunnafoniw ye halisa an bɛ segin ka taa eh, an ka jamana premier ministre

i k'a dɔn min ye abulayi mayiga ye nin kɛnɛ in kan a taara AES ka kunko kumaw fɔ nin kɛnɛ in kan a taara mali kunkanko kumaw fɔ nin kɛnɛ in kan ni wasa belebeleba ye ni o sɔrɔla a ka nin taama in kɔnɔna la o kuma min ye a nali ye a fana ma kɛ i n'a fɔ maa gansan natɔ barisabula a kunbɛnna bonya ani waleɲumandɔn kɔnɔna la bamakɔ guvɛrɛnɛriba o tun bɛ kɛnɛ kan ka fara bamakɔ guvɛrinɛri kan i k'a dɔn maaba wɛrɛw caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la mairie du district o délégation spéciale min bɛ yen ni o b'a la ka baaraw kɛ yanni mɛri kura ka sigi yen o ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan ka fara maaba wɛrɛw kan i k'a dɔn ka abulayi mayiga kunbɛn nka olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a daminɛ sa aéroport la fo ka jigin dugumo i b'a ye k'a fɔ malidenw de tun bɔra fasoden ɲumanya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ka t-shirtiw don u kan la i k'a dɔn min ye abulayi mayiga ye a ka kɔrɔfɔkan min n'o ye yabe otogoli ye o sɛbɛnni o sanfɛ n'a y'o fɔ assemblée la yen nɔ 80e session la i k'a dɔn o kɛnɛ kan ka o sɛbɛn kan walasa k'a yira k'a fɔ i ye min fɔ anw y'a mɛn wa a diyara anw ye wa i kelen kumakan tɛ anw kumakan don an sɔnnen b'a ma a b'o de fɔ message in b'o de jira o tuma maliden dɔw bɔra ko o waleɲumandɔn baara kɛ abulayi mayiga k'a ja don a yɛrɛ la k'a waleɲumandɔn nas'a ma k'a dɛndɛn fo ka s'a seyɔrɔ an bɛ abulayi mayiga an b'a fo i k'a dɔn mali tɔgɔ la aes tɔgɔ la ka dugawu don kɛ ala ka laɲiniw sabati halisa burama kunnafoni sentaniw ta fan fɛ halisa an bɛ taa eh, république démocratique du congo olu ka jamana ɲɛmaakɔrɔ joseph kabila a tɛ fanga na bilen ɔ kabi 2019 ale ye fanga bila nka kiri tigilamaw wulilen bɛ a kɔ a ka kiri o kɛra kunu république démocratique du congo hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ boli bin na ɔ tɛgɛ ma d'a kan a bɛ boli bin na ɔ nka u y'a kiri a kɔ wa u y'a jalaki a kɔ jalaki min bira a kɔ o jalaki in ka girin kosɛbɛ o ye k'a fɔ a ni faali de ka kan peine de mort k'a ka ɲi ka fa de o tuma u ka awa kiri tigilamaw sɔrɔdasiw tɔgɔ la kiri tigilamaw n'o ye tribunal militaire dɔ ye o ye o de kiri in tigɛ kunu awa septembre kalo tile bi saba san ba fila mugan ani duuru joseph kabila u ko fana k'a ka ɲi ka nafolomugu sara nafolomugu min ni o bɛ se dolari wɔri lamerikɛnw ka wɔri o miliyari mugan ni kɔnɔntɔn a bɛ taa se fɔ sefa wɔri miliyari kɛmɛ caman na dɛ kɛmɛ ni tan ni seegin kɔ an t'a dɔn joli a ka ca dɛ a bɛ taa se o de la miliyari kɔni k'a ka ɲi k'o fana sara a kun ye mun ye ko a ye jamana janfa ko a ni terorisiw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye m23 maw ye maa minnu bɛ yen ni olu ye jamana kɛlɛbaw ye ko a ni olu sɔnna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'a n'olu tun bɛ ɲɔgɔn kalama parce que waati dɔ la olu yɛrɛ tun y'a wele u tun bɛ ka jamana yɔrɔ min minɛ joseph kabila yɛrɛ welela ka taa yen u y'a bisimila yen ɔ o tuma u ye kiri wul'a kɔ o sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko janfanci don k'a ye jamana janfa k'a ni jamana kɛlɛbaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de sababu u y'a kiri kunu kiri jaabi ye ko a ka ɲi ka fa de wa dolari wari miliyari mugan ni kɔnɔntɔn k'a ka ɲi k'o sara faso ye jamana ye kunnafoni filɛ nin ye Burama kunnafoni dɔ bɛ yen kunnafoni nin kunnafoni duman don kunnafoni duman don anw bolo jɔn ko ala an t'an disi gosi ni jamana si ka gɛlɛya ye nka an bɛna an da don kunnafoni min na nin ye an b'an disi gosi n'a ye parce que maa jugu o tɛ dɔwɛrɛ ye jugu kɔ a bɛ alizeri de kun kan an bɛ aw ladɔnniya a ka dɔn k'a fɔ alizeri bilama a dagaba wulilen don alizeri jamana ɲɛmaaw ja u ka ministre des affaires étrangères taara manamanakan fɔ anw ka jamana ma eh, nations unies na k'a sɔrɔ a kɔnɔ mɔlen don ja ale yɛrɛ t'a dɔn n'a yɛrɛ bɛ bɔ nations unies na ka taa alizeri k'a sɔrɔ a ka président yɛrɛ bɛ balo la wa a bɛ fanga na wa a t'a dɔn o si t'u yɛrɛ kalama bilen alizeri kɛlen bɛ bi jamana ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min jamana min ni bisibasa dan bɛ a yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ a marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ alizeri sɔrɔdasiw ani alizeri marabaaw olu tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ nin waati laban ninnu na alizeri yɛrɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ dama tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ nin waati laban ninnu na an tɛgɛ dara o kunnafoniw de kan k'a jira k'a fɔ alizeri bilama ayiwa a bɛ fɔ min ma ko karma n'o ye jurumu ye waleɲumandɔnbali jurumu a kɛra i ye i m'a dɔn ala ko n b'a yira i la o tuma ala b'a la k'a yira alizeri la u yɛrɛ dama u b'a la ka wuli ɲɔgɔn kama u yɛrɛ dama bɛɛ lajɛlen labɛnnen don wa bɛɛ lajɛlen bolo kurulen bɛ si maa t'a dɔn a bɛ laban min na alizeri fanga bɛ o de ba kan an bɛ don min na i ko bi n badenw i k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛya in u kolo ka giri kosɛbɛ kosɛbɛ bari sabula ɛɛ eh, fɛn min ye u ka lakanabaa fila ye olu bɛɛ ye généraux ye o dɔ o ye général mahrez djeribi ɔ ale ni général chengriha ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasi minnu n'u kɛrɛnnen don n'u siranyimikiw ye alizeri kɔnɔna la n dun y'a fɔ aw ye k'a fɔ alizeri mara tɛ alizeri wa président bolo a t'a gouvernement bolo sɔrɔdasi ninnu mafiyalama de don u bɛɛ n'u ka u bɛɛ y'u yɛrɛ damana président ye wa fanga b'u bɛɛ la ɔ sɔrɔdasiba fila de filɛ nin ye généraux ba fila filɛ nin fanga bɛ minnu na u tɛ jamana ɲɛmaa jate wa u bɛɛ lajɛlen u ta damana président ye olu de yera ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o kɛra sababu ye ka alizeri jamana ɲɛmaaw k'u kɔnɔ mɔ kosɛbɛ u t'a dɔn min bɛ labɛn na n badenw u ka service de renseignement o ɲɛmaa kɔrɔ i k'a dɔn ale o fana bolila ɔ o bolili o fana kɛra awa o ye dɔ fara u ka jatigɛ kan o bolila ni seereyaw caman ye u bɛ wale jugu min na alizeri fanga ka wale jugu i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kɛra gafeba kelen ye a fɛ i k'a dɔn ni ka boli ni o ye o daliluyaw bɛɛ lajɛlen b'a bolo a taara espagne kab'o kɛra alizeri yɛrɛ faamaw da b'u ye sunaa t'u ye i k'a dɔn u bɛ awa pankan buruti sugu bɛɛ la nin waati laban ninnu na o tuma min ye u ka service de renseignement kɔrɔ in ye ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ ye min ye dɛ k'o de ye k'a fɔ bɛn yɛrɛ tɛ Algérie sɔrɔdasi yɛrɛ sɔrɔdasiya kɔnɔ bi ko Algérie yɛrɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ dɔw bɛ yen ko olu yɛrɛ bannen don kɛlɛ ma k'olu yɛrɛ motivelen tɛ k'olu yɛrɛ fari fagalen don kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ waati laban min na a y'o kɔrɔfɔ fɔ maa min n'a bolila ni ale tun y'u ka service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ ye o tuma an bɛ don min na ko bi gɛlɛyaw bɛ alizeri alizeri kɛ k'a ɲɛsin gɛlɛya minnu ma gɛlɛya minnu ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ u ka dɛsɛ alizeri fanga la u ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛya ye a ka dɛsɛ Tebboune ni a ka maaw la a ka marabaa jugu alizeri marabaa jugu la anw kɔni bɛ dugawu don de kɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin fanga jugu in ta ka bɔ alizeri da la ka nin fanga jugu in ta ka bɔ AES da la ka nin fanga jugu in ta ka bɔ sahel da la ala ka o sabati ala ka o sabati n y'o de fɔ an ka duwawu ye ala de ye an ka fanga ye ala de ye an ka fanga ye an ka duwawu de ye an ka duwawu kɛ alizeri fanga ala k'a jaasi ala ka dagabile ta ka bɔ alizeri alizeridenw da la ka marabaaw di alizeri ma marabaa minnu bɛna kɛ k'a fɔ bɛn ka sabati alizeri ni a kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaa minnu bɛna mara kɛ ka alizeri sɔrɔdasiw fara ɲɔgɔn kan ka alizeri ka mafiya dabila ka dɔrɔgu feere dabila ka terrorisme dabila ala ka o fanga Tebboune ka fanga ala k'a bin k'a kalifa ka a yɛlɛma kɛ o fanga sugu ninnu ye k'a ba falen o fanga sugu dɔ la an bɛ o ɲini ala subahana wa taala fɛ wa an dalen don a la k'a fɔ a bɛ kɛ an b'a kuma fɔ bawule la a don dɔ fanga in bin don an b'a kuma fɔ inshallah burama an bɛ taa ɲɛfɛ awa o bɛ an ladon an ka kunnafoni sen eh, bakurubaw kɔnɔna la burama i bɛ taa n'an ye lakanabaaw olu ka kunnafoni kɔnɔ nin waati in na